gị nwa bụ nwaanyị be anyị ịnọ na be nne na nna gị nwoke be anyị si obodo a wee gbalata sị na ọ ma that's na ọ like gị wee nụba gị kpọrọ gị gbagote obodo a gị na ya naabọ bili ekwa gị na ya naabọ bizie elu ị feeluo na o nwee ike na aka adịchala ya ịpụtazịa street wee fụ ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ nọ na streeti uche gị bụrụ na ha na-emezi ị hello na-asị hei nwoke be anyị afụkwara ụzọ nwa nke ịmagbuo onwe gị nwoke be anyị afụkwara ụzọ a na-emezi ị hello na-asị nne kee kwanụ ha na-abatazi ị ime for your mind ị feeluo na that's feeluo na ịhapụ di gị anụa pụa pụzịa na onye a nwere ike ịnụ ị ekwa pụgodo apụ first ịlapụ di gị a kpọgote gị obodo a bịa fụ gị fụ gị n'anya sị na ya chọrọ ịnụ ị kpọgote ị obodo a ịpụtazịa maybe na ịpụta na street maybe ị na-eje na shop gị or ị na-eje emesị one thing or the other ịghọta ka ị na-emekwa visiting either na ị na-arụ ọrụ ịnọ na oti na salon or na o mepere shop ị na-apụzi outside ịfụzie ụmụ okooko ụmụ anụmanụ nọ na street ị feeluo maybe hei na onye nke anụa dịkwa ka ọ ya-aka di m nọrọ ọfụma

that's na ma na ọmụ wee na ka o ji ya deceive o wee dress like this maybe o nwere moto o ji atụke moto o ji ele atụke ị feeluo hei na di a kpọgote m ebe a enwekwa moto hei na m pụ kịta na nke nwa na ebe a nwee ike ịnụchara m desa n'ụnọ at least na ndị be anyị asị na m dị clever na m batara obodo a wee bụ na nwoke bịa nụta m na aka adịrọ ya m wee megharịa wee chọọ onye aka dị ekwa ịpụ ebe a gụọ ị census ịpụ ebe a gụọ ị census census ka a ya-agụ ị onye lata ibe ya lalụ ife fa ya-agụ bụ census onwerọ ofu n'ime fa nwee ike ịnwa anwa desa ị n'ụnọ never onye ahụ bịakwute gị bịa nụba na be nne na nna gị nwoke fụ gị n'anya bata n'ụnọ be unu bịa bịa nụba bịa nụba ị o nwere ka ihe esi wee fụsịa ka ị dị o nwere ike ọ bụrụ na shape gị adịsọ ka o si wee chọkwa ọ bụrụ na mana still ọ fụ gị n'anya wee nụba gị but gị nwa ihe onye a bịa fụ gị n'anya gị nwa feeluzie na ndị a na-enye gị ọnụ n'ilo fụkwa gị n'anya even fụ gị karịa di gị onwerọ ife that's fụ gị karịa di nke nụta ị anụta na ịpụọ na fa ya-anụ gị that's fa o nwee ike ịchọrọ ile maka na ịpụọ fa gụọ ị census fa gụsịa ị census fa lapụ gị yes onwerọ nwoke nọ n'ilo like gị karịa nwoke a bịa na be nne na nna gị kwụọ ụgwọ isi gị onwerọ nwoke ya-alove ị again karịa nwoke ahụ fụrụ ka ị si wee dị n'oge like that nwoke fụ na imi gị adịrị okay nwoke fụ na na na si na aka gị dị like this ọnụ ukwu gị adịcha na ụkwụ gị akwụrụ ọtọ still ọ nụba gị onwere nwoke nwere ike ịfụ n'anya karịa nwoke a dịsa gị n'ụlọ sị gị na ị dị ya mma na ife gị masịrị ya na otu i si eme dị ya mma na otu ọ bụla ị dị na ọ dị ya mma onwere nwoke ọzọ nwere ike ịfụ gị n'anya karịa onye a n'obodo a never so ị na-emezi n'ụdị na ha na-asị hei na nwoke be anyị afụkwara ụzọ ha na-eto gị n'iro na-epraise gị ọ ka fa wee nwee ike wee lapụta gị and onwere nwoke nwoke isi zuru oke dị responsible nwee ike ịfụ nwaanyị nọ na be di ya na-akwụsị ya ị bụrụ nwaanyị maara ife ị fụ nwoke nọ na be di ya ee ị fụ nwoke ị fụ nwoke ị nọ na be nwoke ọ na-akwụsị gị ọ still mara na ị bụ nwunye mmadụ ọ na-akwụsị gị ee mara amalụ na onye a bụ ọ bụrụ na ị maara ife ị bụ nwaanyị maara ife ma na nwoke a abụrụ ezigbo mmadụ na nwoke a abụrụ a responsible man maka na ọ lapụta gị ọ kwụba gị ọ lapụta gị niile otu otu akwụba gị that's otu otu fụ gị n'anya mana ị na-aga n'ụzọ a na-ekwunyelu gị nwere ekwunyelu gị for where nwoke ọbụla sị na ọ fụ gị n'anya ebe ị nọ na be di gị nwoke ọbụla sị na ọ fụ gị n'anya ebe ị nọ n'ime ụlọ di gị di dụrụ gị anụ ịgbalụlị ngị gọ ịgbalụlị ngị better onye a dị aware na ị nọ na be di nwoke asị gị na ọ fụ gị n'anya asị asị ka ọ bụ onye a kpọ gị asị onye a kpọ gị ezigbote asị so ọ bụrụ na nwoke kpọta ya obodo a iwe n'anya iwe bụ na ị bụ ewu na isi gị dị oye na isi gị dị empty ị pụ outside ụmụ anụmanụ ike gwụgoro n'obodo a na-achọ ka ha ya esi wee ka ha ya esi wee mebie guys mebie ife ọma onye ndị ibe ya na-eme mebie ọ ma na ọ nago n'iyi ụdị anụmanụ nwaanyị obodo na nwoke jee dute nwaanyị be anyị anaferugo ọ chọ ka ọ bịape ifo guys ajọ obi ụfụ na obi na jealousy achụ egbubie ka ọ bịasịa mebie ezinụlọ a ọ bịa na-agbado isi hei nne na hei na ị magbuo onwe i che na ọ fụ gị n'anya ọ fụrụ n'anya ọ kpọ gị asị so ị fụ onye dị otu a ị gbaba ka ọkpa gị ra maka gịnị maka gịnị maka ngaramarụ because ha lapụta gị n'ezi ha lapụta gị n'ezi sechaa gị ịbọn gị onye a see ibe ya see onye a see ibe ya see mgbe a igbu ya eji wee chọpụta ọ dịgo too late di ya ejeje nụọ nwaanyị ọzọ ọ fụrọ gị n'anya